Wawa zifumu, wawa zifumu. Leronso ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mkulu uyu. Mkulu ameneyu dzina lake ndi Bless. Bless amachokera ku Malawi komwe uko ku Namiwawa. Mkulu ameneyu wabwerera ku Joni opanda kanthu. Kuchoka ku Joni kupita ku Malawi opanda kanthu. Umu ndi mmene zinakhalira. Bless amakhala ku South Africa komwe uko ku North West. Anapita ku Joni mu chaka cha 2007. Atafika ku Joni anapeza mkazi mpakana anakwatira, zinthu zimamuyendera, anali ndi nyumba komanso galimoto. Nde wakhala ee mu chaka cha 2013 Bless anapezeka ndi matenda a aids. Amene anamupatsa matenda a aids wa ndi mkazi wake. Nde anachivomereza chimenechi amakhala limodzi pamodzi ndi mkazi uja. Koma mu chaka cha 2018 Bless anayamba kudwala za serious. Mkazi wake uja ataona izi anamuthawa ndipo anatenga china chilichonse. nyumba komanso galimoto ija anatenga zonse. A Bless anatsala opanda kanthu. Kenako anthu akufuna kwabwino anamutenga Bless anayamba kukhala naye. Nthawi imeneyi inali 2019. Akhala naye mpakana mu chaka cha 2023. Mu chaka cha 2023 anthu aja anafika potopa. Anaganiza zoti amutumize Bless ku Malawi. Ndiye anayamba kufufuza kumene amachokera. mpakana anakupeza. Anapanga ma organise mu chaka cha 2025 amafuna amtumize koma zinavuta koma mu chaka cha 2026 kwapezeka zokuti zatheka Bless wafika ku Malawi. Atafika ku Malawi anthu akwawo anali okhumudwa kwambiri chifukwa choti Bless samatumiza china chilichonse ku Malawi. Anthu amavutika samathandiza ayi. Ndiponso atafika ku Joni zitamuyendera anasiya kuimba foni ku Malawi, nambala anasintha. Koma pano akudwala wabwereranso ku Malawi kwa makolo ake nde makolo ake anali okhumudwa komabe anamuvomera chifukwa choti ndi mwana wawo mumaziwa chamisala china chilichonse chili ndi kholo nde anamuvomera nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro akuluakulu mukamakhala mukamapanga zinthu osamayiwala kumene munachokera zivute zitani mudzakufuna ku Malawi kaya muli ndi ndalama kaya muli ndi ID mudzakufuna ku Malawi Chonde akuluakulu yesesani kupanga maziko kumene munachokera. Mangani nyumba. Anthu aku Malawi asamakudandauleni. Athandizeni ngati kuli kotheka. Mukamavutikanso akumvetsetsani kuti mukuvutika. Akuluakulu osamaiwala makolo. Osakhala ngati Bless. Choti mudziwe ndi ichi akuluakulu eti. Nkhanga ndi nkhanga. Nkhanga olo itasintha mawanga singakhale nkhuku. Nkhanga ndi nkhanga. Madzi samaiwala khwawa. Olo after 20 years. Madzi aja amadzadutsabe momwemo. Madzi samaiwala mmene amadutsamo aa. Nde akuluakulu osamaiwala kumene munachokera kuti mudwale kuti mumwalire, kopita ndi kwa makolo anu kaya muli ndi chimashoni kaya muli ndi chinyumba cha mtundu wanji kopita ndi kwa makolo anu. Nkana anthu ambiri olemerawa amene mukuwaonawa akamwalira amakaikidwa kwawo kwa makolo awo kumene anachokera osati ku mashoni yawo. Aa, amabwerera kwawo kumudzi. Nde akuluakulu, osamayiwala kumene munachokera. Palinso anthu ena ake zinthu zikayamba kuyenderani mumathamangira kukwatira musanathandize makolo anu. Ndiye mumakhala muli pa chipsinjo chifukwa choti mukakwatira china chilichonse chimene ungapange, kaya ufuna uwathandize makolo ako, mkazi wako achidziwe kaye, kaya ufuna uwamangire nyumba makolo ako, apongozi akonso uwapangire china chake, ndi 50 50. Kaya uwagulira nsalu makolo ako, Apongozi akonso uwagulire china chake. Ndiye palinso azikazi ena ake amakuuza zoti usanathandize makolo ako thandiza kaye makolo anga. Pali ena abwino amakuvomereza athandize makolo ako. Ena samakuletsa koma pali zina zinkhalamo zimakuuza ngati uthandiza apa ukunso thandize. Ndiye umakhala zoti udindo uja wakula kwambiri. Zotsatira zake sumathandiza makolo ako chifukwa choti ukathandiza mkazi wako ayankhula. Ndiye umangopanga za banja lako. sungathandize makolo ako. Kaya agona ndi njala, kaya avutika, kaya nyumba yawo yagwa, sungathandize. Umangopanga za banja lako. Nde akuluakulu chonde, chonde, zikayamba kuyenda athandizeni makolo then kwatirani. Ngati mukudziwa zoti china chonse chili bwino, kwatirani. Chifukwa choti ukakwatira, china chilichonse chimene ukupanga, umachipanga uku, kupanganso uku. Wagula nsalu uku, ugulanso uku. Lero azifumu nde chonde akuluakulu osamangothamangira kukwatira. Athandizeni makolo anu. Zimakhala zomvetsa chisoni munthu anali m'chimashoni wamwalira apita kwa makolo ake makolo ake ali ku bwinja pasiwa, kupezeka zoni pa bwinja anthu kumati ah komatu iyeyu amakhala ku town ndi mkazi wake ali ndi nyumba yooneka bwino zikukhala bwanji samathandiza makolo samathandiza makolo akuluakulu osazipanga mistake imeneyi chonde akuluakulu khalani ochenjera zindikirani thandizani makolo